ok maliyɛnden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲan kuma toujours aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ mamadu ɲasa togola ka bɔ ka foli kɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen na an badenw o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ an tulo bɛ kumaw la an ɲɛ bɛ fɛnw na n balimaw maliko nin na an ɲɛ bɛ kow la an tulo bɛ kow la n'an ye mun mɛn ni o t'an ka sira la an da ti don o la n'an ɲɛ bɛ mun na n'o t'an ka sira la an t'o lajɛ yɛrɛ mɛ n'an ye mun ye n'o bi malidenw adrɛse an hakilina ye mun ye an bɛ bɔ k'o fɔ la n'an ɲɛ bɛ mun na fana n'o bi malidenw adrɛse an kan ka mun filɛ o la an b'o filɛ o la n balimaw bi ɲɛ bɛ fɛn dɔ la mali kɔnɔ ani n ɲɛ bɛ fɛn dɔ la réseaux sociaux sanfɛla la n balimaw n fana hakilina ye min ye n bɛna bɔ ka o fɔ n kanumɔgɔw ni ne lamɛnbagaw ɲɛna tuguni n balimaw o ye mun ye n bɛ adrɛse an ka ministre de l'extérieur la n'u k'a ma ko abdurahman sila komi aw b'a kalama cogo min na sɛmɛni tɛmɛnen a tun bɛ anw fɛ espagne kɔnɔna yan nɔ a bɛ tournée la mɛ n bɛna ɲininkali kɛ ne kanubagaw ni ne lamɛnbagaw ani maliyɛnden cɛ ani muso mɔgɔ o mɔgɔ bɛ réseaux sociaux sanfɛ ko i bɛ hami maliko la n'a y'a sɔrɔ ne bɛna ɲininkali dɔ de kɛ n'a y'a sɔrɔ minisiri abudarahamani sila n'a y'a sɔrɔ a takun ye malidenw ko ye n'a takun t'u ko ye n b'a fɛ k'o ɲininkali kɛ malidenw na a filanan ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ sila ka baara n'a y'a sɔrɔ a bɛ tournée na n'a y'a sɔrɔ ko mali ko don ni mali ko tɛ n b'a fɛ k'o ɲininkali de kɛ n balimaw n bɛ adrese mɔgɔ filanan jumɛn na mali zurunalisi a cɛ n'a muso minnu bɛ mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ olu bɛ baara min na zurunalisiya ni fasoko de don ubiyɛn n'u ka ɛntɛrɛ pɛrisɔnɛli n'o de don n b'a fɛ k'o de sidɔn bi kuwa ne togola n balimaw ee ala an k'a lajɛ bilahi ne y'o de fɔ cɛ caman bɛ kule la maliko na walahi ne ka balo de don sinɔn maliko tɛ n mago bɛ n ka balo la ubiyɛn n ka tɔgɔ sɔrɔ n'o tɛ walahi maliko tɛ togola t'a ka kumaw fɔ a kunfɛ ne ni n ka perevuw de bi ɲɔgɔn na kuwa ni ne ye kuma min fɔ i tɛ taa i yɛrɛ ɲininka ko yala ko nin kuma nin kɔrɔ ye mun ye jamais ne tɛ taa ten ne b'a f'i ye de yani i ka taa i yɛrɛ ɲininka kuwa n balimaw abudarahamani sila ne ko n ko n'a y'a sɔrɔ a takun ye anw malidenw ko ye n ko n b'a fɛ k'o de sidɔn n y'o fɔ ka da mun kan n balimaw anw ka perezidan ngolo ivan keyita ye mun fɔ a ye ɛsipaɲi kɔnɔ yan dimasi tɛmɛnen n hakili la mɔgɔ caman y'a sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ mɛ n ka bi kuma tɛ o ma n bɛ ka ɲininkali kɛ sila la mɔgɔw k'a kɛ ala kama minnu bɛ ne ka video kɔnɔ n'u bɛ dara eh, sila si n'u bɛ sila sɔrɔ kɔ u ka video las'a ma ko togola ko a bɛ tournée min na ni maliko de don a k'o fɔ ne ɲɛna ba n'a y'a sɔrɔ maliko tɛ fana k'a k'o fɔ ne ɲɛna ko mun na ko n y'a ɲininka o la espagne yɔrɔ ka jan etali yɔrɔ ka jan europe yɔrɔ ka jan kojugu o vɔli biye ka ca trop sefa waa wɔɔrɔ si c'est trop waa tan a b'i se alizeri ni vɔli de don a tɛ waa bi wɔɔrɔ bɔ a b'i se alizeri kɔnɔ Maliens radio so télé so jɔni m'a kalama bi jɔni bɛ yen bi Mali kɔnɔ k'i t'a kalama problème bɛ Algérie malien denw kan jɔni b'a kala c'est à dire jɔni bɛ Mali kɔnɔ journaliste la ni mun t'a kalama Sila Abdrahman Sila an ka ministre an ka bonya b'i kan i diyara n ye o i ma diya n ye o en tant que ministre an kan k'i bonya de bonya bɛɛ dafalen kɔfɛ ne b'i ɲininka Sila est ce que e hakili bɛ mali denw na fɔlɔ minnu bɛ kɔfɛ est ce que i hakili b'u la fɔlɔ wa u bɛ i bɛ ka kɛlɛ min kɛ est ce que e b'i ka kɛlɛ kun sidɔn fɔlɔ ni ne ma fili dɛ mun fɔra anw ɲɛna ko ministre à l'extérieur o ye faransɛ kan de ye a bamanankan ye jumɛn ye ko ɲɛmaa min ka baara ye jamanaden minnu bɛ kɔfɛ c'est à dire ka yaala ka b'u la ni kunko b'u da la k'o kunko ɲini k'o sidɔn ka se n'a ye jamana kɔnɔ jamana kan ka mun kɛ o problɛmu na an ka se k'o sidɔn an k'o ye o ka fɔ an ɲɛna sila i bɔra espagne yan nɔ jɔn y'a f'i ɲɛna yan nɔ ko problɛmu bɛ espagne yan nɔ sila ne y'o de fɔ n ko i nakun ye yan nɔ kanpayi de don a diyara maa ye a ma diya maa ye ne tɔgɔla de ko kanpayi don a filanan ye jumɛn ye i nana di poroze ɲini de la ka na filime i ni ɛsipanyɔliw de cɛ ne tɔgɔla de y'a fɔ ko anw ka taga hali n'i m'a fɔ da la n'o tɛ nakun t'i la yan quoi kɛlɛ tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ san naani nin ye siɲɛ fila ye ɛsipaɲi kɔnɔ yan san saba min tɛmɛna i tun bɛ min sila n b'a fɛ k'o de sidɔn pourquoi i tɛ se alizeri ka taa da ye alizeri faamaw bɛ ka mun kɛ malidenw na k'u cɛ ka taa fili kungokolon kɔnɔ n'i balola o de n'i sara fana o de don sila o kumana olu tɛ maliyɛn dɔ ye wa an b'a fɛ k'o de dɔn a y'a kɛ ala n'a kira kama n'an ye aw bonya a kana an dɔgɔya n'an kumana u bɛna fɔ ko wɛ e ci wɛrɛ yɛrɛ tɛ ninnu na faamaw dɔgɔyali kɔ fantaw nta mɔgɔbaw dɔgɔyali kɔ ni maa min ye maabaya kɛ i b'i bonya maaba pilasi la n'i ye maaniya kɛ i b'i dɔgɔya maaniya pilasi la ne tɔgɔla de ko ten sila a kɛ ala n'a kira kama i k'i jija i ka taa alizeriyɛnw lajɛ mani den minnu tɔɲɔnen don i ka taa olu lajɛ ko ne tɔgɔla ko ten a k'a kɛ ala n'a kira kama a k'an bonya dɔɔni i bɛ taa i taara etali olu ye mun f'i ye i y'o mɛn i nana ɛsipaɲa anw ye mun f'i ye i y'o mɛn ko ne sila ko ko ne tɔgɔla ko sila k'i k'a kɛ ala kama i ka taa bɔ alizeri mun bɛ alizeri i k'a ɲini k'a sidɔn alizeri problɛmu ne tɛ sɛgɛn k'a fɔ nin ye ne siɲɛ naaninan de ye n bɛ k'a video kɛ ko sila k'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama k'a ka se alizeri fɛn mun ka ye maliyɛndenw tɔɲɔnen don bi dahi alizeri fanga fɛ u tɔɲɔnen don k'u k'a kɛ ala kama u ka taa b'u la yen nɔ u k'a ɲini k'a sidɔn fɛn min don u k'a ɲini k'a sidɔn u bɛ n'a y'a sɔrɔ o ye papiye fili min u k'a kɛ ala n'a kira kama u ka taa papiye u ka taa anule u k'a kɛ ala kama u ka malidenw lafiya anw kelen tɛ finma ye siya bɛɛ lafiyalen don alizeri fo maliyɛn mun de bɛ yen o tuma a ye mun fili bɛ an n'u cɛ u bɛ anw tɛ fara c'est à dire n t'a fɔ n b'a fɔ dɔnni tɛ anw na u bɛ n'anw anw tɛ adamaden dɔn an b'a fɛ k'o de sidɔn suraka tɛ farafin bonya fo ka diɲɛ wuli mɛ maliyɛn ta kɛra bolo fa ye bi i yɛrɛ c'est à dire quoi hali u ka wulu bonyanen don alizeri kɔnɔ ka tɛmɛ maliyɛn kan o tumana anw tɛ adamaden dɔ ye wa sila e bilala mun de kama n b'a fɛ k'o de sidɔn o mɛ n'a y'a sɔrɔ alizeriyɛn minnu bɛ maliyɛn minnu bɛ alizeri n'olu tɛ maliyɛn de ye ala i k'o fɔ ne ɲɛ na ba ko ne togola ko ten i bɛ ka mun kɔnɔ n'i tɛ taa alizeri yanni i ka biye ta ka na ɛsipaɲi yan nɔ pourquoi i tɛ taa alizeri togola ko ten mun na i t'i taa yen nɔ ka taa a sidɔn mun bɛ yen an nana kɛ natigɛ ambassade min n'u k'o wuli ka bɔ yen politiki la i n'a fɔ ko wa k'a bɛ ka baara kɛ ambassade wulili tɛ foyi ɲa u fa u ka faamaw bɛ ka mun kɛ anw na dɛ fo mali gouvernement k'i sen don a la mun de bɛ ka kɛ ba u k'o ɲini k'o sidɔn ni u bɛ sira a dan na f'u ka sira a dan na anw ni alizeri cɛ alizeri den lafiyalen don mali kɔnɔ pourquoi maliden tɔɲɔnen don alizeri sila o i ka baara yanni i ka na anw fɛ yan nɔ i tun kan ka taga yen nɔ ko ne togola de ko ten ok n b'o ta yɔrɔ bila o yɔrɔ la n bɛ adresse mɔgɔ filanan na o jɔni ye mali journalisiw n b'a fɔ mali alimamu ye u k'a kɛ ala n'a kira kama alimami cɛ n'a muso c'est à dire n b'a fɔ cogo min na alimami fitinin n'a belebeleba ko ne togola ko ten mali journalisi n'a sara bilahi yanni u ka seli a su kan u k'a ɲɛɲini fɔlɔ dɛ a tila bɛɛ kafiri ko ne de ko ten u t'u yɛrɛ dɔn u tɛ ala dɔn u t'a kira dɔn malidenw tɔɲɔnen de don yanni ka taa kɛ o kunnafoniw dogoli ye an ka perezidan bɔli min kɛra ayi n t'a dɔn n b'a fɔ segu kɔnɔ o bɛ taa fɔ o image minnu bɛ yen cɛkɔrɔba min bɔra ka kuma a kan an y'a image ye image minnu bɛ yen nɔ ni u y'a yira perezidan na k'a fɔ an tigɛra i la i ye layidu min ta an ye i ma se k'a si dafa i kana na a fɔ k'i bɛna an ɲɛ mun ni tulu n t'a dɔn bɔgɔ ye yan nɔ quoi n'a fɔra ko minnu ka tɛgɛrɛ fɔ ni mɔgɔ ma sɔn ka tɛgɛrɛ fɔ u b'o image tigɛ ka bɔ yen waati min na mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ perezidan kun waati min na o yɔrɔnin image dɔrɔn u b'o yira ORTM na aw kafiriw yann'a ka taa kɛ o nanfigiya ye o perezidan n'a ka gouvernement jugu n'a y'an ko perezidan perezidan perezidan ale de ye ɲɛmɔgɔ ye mɛ a ka gouvernement bɛɛ a bɛɛ kafiri ko ne de ko ten n'a ma bɛn min ma i bɛ IBK n'a ka gouvernement ko ne ko k'a mɔgɔ tila bɛɛ kafiri janɛmɛdenw de don n'u sara u tɛ taa yɔrɔ si ni janɛmɛ tɛ n'o digila karamɔgɔ min na ne de y'a fɔ 80 pourcent IBK ka gouvernement la a bɛɛ kafiri 20 pourcent dɔrɔn de bɛ ka se ka kɛ silamɛ ye ko ne de ko ten u tɛ ala dɔn u t'a kira dɔn u mago tɛ jamanadenw na u mago b'u ka fanga dɔrɔn de la journalisiw yann'a u ka taa kɛ nanfigiya ye ka taa o image juguw dogo c'est à dire ɲumanni min b'a la ko ka taa o yira u ye wo cili min k'a la mun n'a t'o yira mɔgɔw la tele la aw ka kɛlɛ bɛ aw dɛsɛr'o la fɔlɔ kafiri ninnu mali zurunasiw ko ne ko ten k'a kafiriw togola de y'a fɔ ibrahim ture o ye zurunasi ye bɛɛ b'a kalama a tun bɛ baara min na mali kɔnɔ tiɲɛ fɔ la o sira tununna hali sini sɔgɔma ne ma zurunasi ye k'i bɔra ka kuma o la fɔlɔ o de y'aw ka kɛlɛ ye aw kan ka wuli de ni min ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ gouvernement ye u b'o ɲini k'o latunu bilahi n'i y'a da mali gouvernement ras bath sisan t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni cdr tun ma kɛ cɛ ye sisan t'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cdr cɛ a n'a muso musow ye tafe de siri cɛw ye pantalo de sɛntiri siri u cɛla o de y'a to ras bath ye bi sɔrɔ hali an bɛ yɔrɔ min na bi o ko a ti don segu kɔnɔ bi sisan sisan sisan a bɛ segu kɔnɔ ni mun ye anw ko ko saya de anw n'an ka darapo i n'a fɔ an ka perida ye mun fɔ aw ɲɛna espagne madrid kɔnɔ yan nɔ anw n'an ka kasanke de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ ko mɛ ko togola ko yan'a ka taa kɛ nafigiya ye sadiri imansi minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ jamana yɛrɛ jamanadenw kunnafoni a b'o imansiw dogo minnu jamanadenw ka sira foyi t'a la ɲinɛninw ni wɔkɔlɔninw kɔ k'olu imansiw ta k'o yira malendenw na ani minnu bɛ taa kunnafoni ɲini n'a ye kunnafoni ɲɛnama min sɔrɔ a b'o dogo malendenw na mun yɛrɛ yɛrɛ t'a bɔ malendenw ye fɛ a bɛ taa o yira telesow la a n'a ka arajosow a information fudi la k'an mako t'o la aw mako tɛ faso la aw mako tɛ jamanadenw na a ka pɔsi kɔnɔna dɔrɔn kama n'a mako bɛ faso la n'a mako bɛ jamana na ibrahim ture saya ni sisan cɛ sisan b'a sɔrɔ mali zurunasiw wulila sadiri k'a ɲɛɲini k'a sidɔn fɛn min y'a sɔrɔ a tɛ kɛ diɲɛ jamana si bilahi espagne kɔnɔ yan nɔ ni zurunasi zurunasi tɛ hali u ka wulu n'a tununa diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama ibrahim ture tununa ɲɛ a san joli ye ɲinan a san fila tɛmɛna fevrier tɛmɛnen cɛ ma kuma muso ma kuma la zunasiw bɛɛ kɛlen hasidi de si mago tɛ si la a tɛ wuli k'o ɲɛɲini fɔlɔ ne ye nin imanzi ye tele la don min ortm na n'i y'a ye ne yɛrɛ tɛ ortm ye lajɛli ma ne k'a sababu kɛ jamana mago bɛ imanzi min na o tɛ sɔn k'a yira jamana mago tɛ min na o b'o de yira kafiriw a b'a dɔn mun bɛ ibk kɔ a b'a sidɔn bilahi ibk bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛn de mɔgɔw bɛ taa sara k'olu bɔ sadiri ka manifeste ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun saralen mɛ minnu bɛ wo ci a la o ka ca ni minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun ye a t'a yira jamanatigi la k'a fɔ ko tiɲɛ la k'a bɔra mɔgɔw jigi kɔrɔ k'a k'a kɛ ala kama a ka démissionner an ko k'a k'a bila aw t'o imansiw yira an b'a dɔn aw saralen don parce que a t'a ka faso fɛ aw ko wari nin dɔrɔn de a ka kɛlɛ mun ye a dɛsɛr'o la fɔlɔ Ibrahim Toure ka kɛlɛ bɛ yen nɔ o dalen bɛ yen san fila ni kɔ février tɛmɛnen tun y'a san fila hali sini sɔgɔma an ma wuli k'o ɲɛɲini fɔlɔ mana mana ko dama la alimamiw ni zurunasiw sara a kana seli u su kan ten n'an ma ɲɛɲini a tila bɛɛ kafiri ko ne de ko ten yan'an ka taa kɛ mana mana imasiw yirali an na minnu bɛ yen nɔ ni o tɛ o yɛrɛ tɛ jamanadenw ɲɛsira la an bɛ taa mali zurunali hali sini sɔgɔma n'i y'a lajɛ sisan sisan sisan n'i ma wɔkɔlɔninw sɔrɔ a la i bɛ ɲinɛninw de sɔrɔ a la ou bien kungosogow sɔrɔ a la yen nɔ mun yɛrɛ bɛ jamanadenw intéresser i b'a ye dɔrɔn de miniti bi saba kɔnɔ a banna a tɔ bɛɛ ye zero ye e ni ala cɛ o journaliste ka baara ye han i bɛ ka information dɔ yɛrɛ lamɛn mali yɛrɛ journaliste la arajoso yɛrɛ dɔ bɛ yen ne y'a lamɛn yɛrɛ fo n banana de walahi n yɛlɛla ka tila ka bana de quoi mais o tɛ ko n ka video nin de kɔnɔ ko wayi ko an balima ivoirien dɔ bɛ yen nɔ ko o ye n t'a dɔn sefa miliyɔn kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ valɛri ko espagne faamaw filila ka banque dɔ filila k'o bila o ka kɔnto la o ye rezo o bɛ yala la jamana aw hakili la ko espagne ye aw ɲɔgɔn de ye yan nɔ yan nɔ i yɛrɛ halala dɛ i m'a sunya dɛ i ye baara de kɛ k'a ɲini yan nɔ mais i halala yan nɔ hali miliyɔn bi duuru valɛri a tɛ kun i la k'i ka taa i jɔ banque la k'i b'a bɔ yɔrɔnin kelen n'o kɛra i y'a bɔ yɔrɔ min na a nɔmina u b'a fɔ min ma ko n t'a dɔn a certificat i bi na n'a certificat de ye jamais a tɛ bɔ k'a d'i ma mali journaliste dɔ yɛrɛ bɔra k'o c'est à dire k'o fɔ fo k'o cɛɲa ko wayi ko ivoirien dɔ de don ko espagne kɔnɔ yan nɔ ko wayi Espagne gouvernement banque dɔ de filila ka miliyɔn kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ni duuru valeur bila o ka kɔnto la k'o sera k'i jija ka miliyɔn bi kɔnɔntɔn valeur bɔ tile kelen o cɛ o cɛ mana f'i ye a ko ko ne ko ko nkalon de don Espagne kɔnɔ yan o jinɛ ti bɔ hali u ka président ye sefa miliyɔn bi duuru dɔrɔn miliyɔn bi duuru ka taa i jɔ dɔrɔn i yɛrɛ ta don dɛ i halala yɛrɛ don dɛ sunyani tɛ dɛ i ka taa i jɔ k'i b'a bɔ yɔrɔnin kelen jamais u bɛ tɛgɛ k'i la de u b'i minɛ de fo k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a sidɔn fɔlɔ de i y'a baara k'a certificat k'i ka na n'a bɛɛ lajɛlen dafalen na u bɛ sɔrɔ k'a bɔ k'a d'i ma sinon a ti d'i ma et pourtant i ma sonyali i ta don fana journaliste yɛrɛ tɛ ka ko yɛrɛ foyi ɲɛɲini bilen mun mana bɛn o hakili ma dɔrɔn ka bɔ k'o de fɔ o video o de bɛ o vocal bɛ munumunu na réseaux sociaux sanfɛ mali journaliste dɔ de y'a fɔ journaliste yɛrɛ tɛ ka ko yɛrɛ ɲɛɲini bilen yɛrɛ mun mana bɛn u da ma dɔrɔn ka bɔ k'o de fɔ mɔgɔw ye ko ne ko ko yann'a k'a kɛ nkalontigɛ ni tɔgɔ ɲini ni fuu dɛ ko a ye jamanadenw mago bɛ mun na dɛ a ye yala ka information ɲɛnama ɲini k'a di jamanadenw de ma n'an ka président y'a bila ka taa yɔrɔ min na k'a ka taa information min ɲini yen nɔ a juguman n'a ɲuman a y'a yira jamanadenw na mali journaliste yɛrɛ c'est à dire ala lajɛli yɛrɛ bilahi faso kanu kama sinon a maloya b'i minɛ quoi parce que i bɛ mun ye mali yɛrɛ tele la ou bien i bɛ mun mɛn arajosow la i b'i sigi k'i miiri est ce que hakili yɛrɛ bɛ sɔn ma ne ye nin vocal lamɛn don min n banana de quoi o journaliste jumɛn ka baara ye a bilalen don min na a yɛrɛ ɲɔ u bɛ ka journaliste mana i kun bɔ k'a bɛ tiɲɛ fɔ dɔrɔn n'u ma wari d'o ma k'o hakili tiɲɛ o b'o faga k'o bɔ yen aw kan ka wuli k'a jɔ o yɛrɛ de la jamana kunnafonidiso yɛrɛ de o ye jamana jɔyɔrɔba de ye parce que maliyɛn diɲɛ mago c'est à dire n b'a fɔ cogo min na quoi an jɛnnen don de kunnafoni na mali kɔnɔ kunnafoni yɛrɛ tɛ mali ye an ma kunnafoni yɛrɛ kunnafoni ma maliden labɔ quoi ni ras bath ka wuli ka cɛsiri yɛrɛ tɛ ka wuli ka don jamana kɔnɔ mali kɔ n'a ɲɛ ni ras bath ka wuli ka cɛsiri tɛ tile fila na fɛn caman bɛ yen i b'a ɲininkali kɛ maliden la a yɛrɛ ka hakɛ de don bila a t'a si dɔn mun de y'a kɛ kunnafoni tɛ ka d'a di cogo de la balimaw n b'aw bila yan nɔ video lasurunya la k'a fɔ dɔrɔn nin tun ye n ka hakilina ye ko ka ci fɔ abdurahman sila ye k'a k'an bonya an b'a bonya a k'an bonya quoi donc ko journaliste u k'u ka journalisiya u bilara mun na n'u tɛ se k'a kɛ fasodenw hakilina ye u k'a bila u ka jɛ wari nin kɔ u ka hɔrɔnya ta sinon n'u sara ni janɛmɛ tɛ taa yɔrɔ si t'u la ko ne tɔgɔla de ko ten nin tun ye n ka hakilina ye fana mali ko la ɲɛ bɛ mun na réseaux sociaux sanfɛ sisan ani mali kɔnɔna la ka bɔ k'o fɔ mali journalisiw ni an ka minisiri de l'extérieur n'u ko abdurahman sila ɲɛna nin tun ye ne tɔgɔla ka hakilina ye fana ka bɔ k'o fɔ a ye donc balimaw n b'aw bila yan nɔ asalamu aleykum a k'an bɛn waati wɛrɛ